ezi na ụzọ lekwa ọjị ezi ọfụ taa ọjị ezi mbata taa ka anyị na-afụ na-abata na-eji anaghịchi ije anyị na-eji anya anyị ara ejekwu ajọ mmụọ anyị ara ejekwu ajọ mmadụ anyị ara ezu akarịrị mma anyị ara ezu akarịrị mmadụ a nọwa n'iru anyị anọ n'azụ a nọwa n'azụ anyị anọ n'iru anyị jewe anyị ejeru anyị nawa anyị anaru mgbe aka were gbara anyị adịrọta na mgbe si n'isi ike anyị ndị ebe anyị jere onye rere bụ ike anyị agwa ya anyị ya na-anụ sọ na ntị anyị ara ahụ n'anya ndị mmadụ be anyị nekwenụ ọjị olu mmụọ na nnụ mmụọ na wee taa ọjị n'otu ka anyị taa n'ibe mmụọ ribe onye were nnukwu onye ụgwọ ichie ukwu ichie nta aka ji ọwọ aka ji alọ nekwenụ ọjị anyị agbakwuo unu na ndị ilo erikazi ndị anyị jide mgba na ọkatagagharị ajide anyị ibe lawụrụ nke anyị niile anyị agwa udene yụrụ ahịa olu ka ahịa jụrụ jee na-aga je kwụ wee zụba nke anyị lekwenụ anyị na ose na aka na ọkụ egwere ya ee nna nna anyị bụ nna anyị bụ ndị ichie ya me taanụ ọjị m ọjị iwe si nye emene mmadụ nye emene m nke onye kwesị ya ka nke m wee kwesị m onye chọọ ihe ya nwere nke ime na adị n'ụka onye gwọọ nsogbu aja ọ gwọchie anya dị aka niile ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ enwere nwọnwọ ọsọ nwa egwu ngwu ụmụ anaghị adịrị ya nkọ iri na gbara anya gbara nwunye di m ọ na-akpa na nke ka m na-akpa na nke m ọ kọrarị m nsị akpa ego na ahịa ọkọ ori mma ọ kpọsịrị ihe na-emegharị ọnụ ọ nara anwụgwọ daalụ ngwere anaghị enwe ike anara ahụ ana ndị mmadụ a na-egbu awụ ekwe ekwe a na-egbu dibịa kwụrụ mmụọ kwụrụ mmadụ ahụ ekwe meme ihe ahụ nwata na-agụ adị na-awụ n'awụ etiri m eti ewefụrụ m ewepụ na ọka ọdụ maka nna ya emetụcha ya dị mma ma emetụcha ya ya dịkwuo mma ma ndị sị na mmadụ ibe ha ara aṅụ mmiri tọwa iko gbaa ndụwa ya ya gbaa ndụwa kwụ nwokwụ ee ndị bịara n'ebe unu ya ana ọkpa unu ji ya ana ya amakarị nke unu ji wee bịa bịa ise unu ara ezu ezu ajọ mmụọ ndị ezu unu ara ezu ajọ mmadụ ọnụ nwoke ọnụ nwaanyị ise onye a na adị nke ya zọrọ ya zọsi iwu ọzọ katakwa n'ọkarịwa anya na onye na-ahụ ọdụrụ ịbọ abịa eji ejiri ya ebe eru ọbịa dụrụ n'oke ee ọ yakwa adịrị unu mma na eke dịrị unu n'oye dịrị unu na awọ dịrị unu na nkwọ ee unu nwa nọpụta anyị cheta anyị ka unu bịa bịa ma ụgwọ ọbịa nkịtị na azị na-ahụ anya na ihe mene na ahụghị anya ihe nwere ike mee ọnụ nwoke ọnụ nwaanyị ka a na-ekwu ozu akpụ ndụ